nkemakọla onye amankwọ a la-alụ m agbariji ụmụ egeshi agbariji ka a la-alụ m eh, mọmi anyị na-ekene gị anyị na-ekene gị rinne anyị bụ ndị ikoro tv netwọk biko eh, anyị chọrọ ka ị gwa anyị kedu ife ị nwere ike ikwu gbasara ndị inyi na ife ọkpụkpụ
ihe anyị nwere anyị na-akpọ ihe eji mara anyị wụ inyi mara ndị inyi wụ maka ihe ọkpụkpụ anyị agbariji la-akpụ ite akpụ ọkụ elugwu la-akpụkwa ọkụ mana ihe eji mara inyi wụ ihe ọkpụkpụ ịkpụ ụrọ ọ ihe eji mara inyi anyị kpụchaa nya ite ọkụ ndụ nshi from nimo ọka la-abịa egui anyị anyị shikwa ebe a mgbe mgbe gboo aga ahọ ufume aga orie aga eke egbo achị aga orie mana ka e mepebejiri ndụ ahụ shijie eshi ufume shijie be ha na-abịajila nkwọ inyi na-abịa egui ndị achị bịakwa na inyi na-abịa egui ndị nimo ọka bịakwa na be anyị na-abịa egoji ya l'ụlọ l'ụlọ ha na-abịa agwaji anyị lee ụdị anyị na-akpụrụ ha lee ụdị anyị na-akpụrụ anyị ala akpụkwara la agbariji anyị ala akpụ ndị from ndị ọcha la-abịakwa ha agwakwa anyị ụdị anyị na-akpụrụ ha lee esie la akwụkwọ ha sekee nya la akwụkwọ ha agwa anyị lee ụdị anyị ha needịrị na anyị ga-akpụrụ anyị amalitekwa kpụọ nya akpụ anyị kpụchaa nya anyị abịakwa mee nya otu esi eme anyị abịa were ọkụ were lụọ nya ha abịakwa vuru ya ha bịakwa vujiri ya ha alabaji obodo ha otu a ka anyị si eme ihe eji mara inyi wụ maka ihe ọkpụkpụ
mọmị anyị na-ekene gị ee biko anyị chọrọ ka ị gwa anyị kedu ka i si wee bido kpụwa nya bụ ihe ọkpụkpụ ihe anyị ji ihe m ji wee bido ya abịara m ji n'ụmụ egeshi agbariji ọ wụrụ ihe ndị agbariji na-eme m wee sonye ha mọmi biko anyị chọrọ ka ị kọwara anyị ya bụ ihe ọkpụkpụ ee anyị chọrọ ka ị kọwara anyị n'usoro n'usoro eji akpụ ya bụ ihe ọkpụkpụ dịka ịkpụ ite nakwa ịkpụ ọkụ na ihe ndị ọzọ kedu usoro na usoro eji akpụ ya bụ ihe ọkpụkpụ
ihe eji akpụ ya wụ abịa butie abịa gbasaa nya abịa denye ya na mmiri amalite were ite nke nkụwachara akụwa mebiri emebi were sụwa sụchaa ya ewere join nya were azọ ya azọchazie ya ọ wụrụ ite ka ili dịrị ịkpụ ị kpụwa ite ọ wụrụ ọkụ o nweghị nke a la-aha akpụ ka ọ ghara ikpofuli ike ya echiri ka nwe ka adịnye aka

nke wụ nke eji edesign ya were achị ọnụ ya ya wụ nke akwụkwọ n'ọhịa ka a na-aga ewete a gaa la ọhịa ewete ihe a na-akpọ ahịhịa awụ mm, ihe ikpere ikpere ikpere dụ la be anyị eweta ya eweta akwụkwọ ikpere ebee nya otu a wee were ya wee design ya ọlụ ya ọhịa ka eji mara anyị anyị ewee nwee ike anyị ebido mechie anyị kpụchazie nya anyị apafụtakwa ya la anwụ gbaa nya la anwụ ọ kpọọ nkụ before e weziere butezie nke ọzọ chịtakwa nke aja ya aja ite a weziere were design dịbazie nya wee mezibezie nya e, mummy biko anyị chọrọ ka ị gwa anyị na obodo a na-akpọ inyi kedu ndị magasị kpụrụ ihe ọkpụkpụ ama ama ndị mere ọfụma n'ihe ọkpụkpụ na oge gara aga n'obodo a na-akpọ inyi daalụ
onye onye anyị ji wee mara onye na-akpụ ihe ọkpụkpụ wụ nwaanyị eme onye elugwu inyi ka ọ wụ mala ọ l'inyi inyi village inyi ka ọ na-akpụkwa ya. onye ọzọkwa wụkwa nwaadụ onye agbarijikwa ọ kpụkwara ihe ọkpụkpụ ama ama mara ya ọfụma ọfụma even ndị ọcha bịakwara bịa vuru ya lakwa obodo oyibo ọ kpụrụ ya onye nke ọzọkwa wụ chiwunne onye ofu ụmụ chukwu kwa again kpụkwara ya ihe ọkpụkpụ ka anyị ji were mụtacha ihe niile ruo isi akpụ ya before anyị wụzi ndị ikpeazụ were soziere ha wee kpụbazie ihe ọkpụkpụ a. ndị mmadụ na-abịakwa abịa ego ya onye nna abụ ndị na-agbọ ite mmanya eji abụ- mbọ mbọ nwaanyị enyela chibu nne na-akpụkwa ya akpụta ya ọfụma ọfụma ọ kpụọ nya o vuo ivu nwaanyị nwaadụ ofu ihe akwa otu a ka ha si akpụ a la-abịa ese ha ese la-agwa ha otu ha ga-esi kpụ ya ha na-akpụ ya nnukwu ụmụnna ji agba mmanya nkwụ nwaanyị eh, mummy anyị na-ekene gị ee eh, biko nya bụ ihe ọkpụkpụ kedu na ụdị na ụdị o si adị nakwa kedu ihe ife ndị inyi ji ihe ọkpụkpụ unu na-akpụ eme ihe anyị ji ihe ọkpụkpụ anyị na-akpụ ite anyị ji evuse mmiri ọṅụṅụ anyị na-aṅụ and mmiri a eji ekute mmiri a la-adụ ike eju oyi ka friji ama mma ọfụma ọfụma a bịa la nke ọkụ anyị na anyị ji agwa abacha anyị ewuri anyị ji agwa iwu anyị ji agwakwa abacha agwọchacha anya nyawa ihe anyị wu ndị anyị l'obodo inyi ejiwo mara inyi bụ ya ka ejiwo mara inyi maka abacha maka iwu maka mmiri ọṅụṅụ ọ ihe ejiwo mara inyi bifo ị la-abata l'inyi ị bataha l'inyi ị sị onye inyi kụ ihu mmiri l'ite ka ọ la-aga izizi je kuru mmiri a ekute ọ la-ajụ ka ebe e si kute mmiri a a la-agwa ya la ọ ite ite anyị mkpụrụ be anyị ọ ihe eji wee mara ihe ahụ
e, mama biko anyị chọrọ ka ị gwa anyị kedu ife bụ ife ọfịa arụ unu na-enwe na ihe ọkpụkpụ
ihe nwa ihe na-ahịa anyị ahụ na ihe ọkpụkpụ a ite la ọkụ anyị na-akpụ wụ ihe anyị ga-enweta a ga-eji nyere anyị aka ka anyị nwee ike ọ wụrụ njin ọ wụrụ ihe ọwụla ka o nwee ike la-akwọrọ ya anyị ka e were nwee ike tọọnụba ya ọ wee nyere anyị aka ihe a la-enyezi ụmụazị nsogbu ya mere ha ji sị la ha enweghị ike ịsụ ụrọ la-azọ ya la-azọ ya azọ a la-azọ ya a la-esu mgbe a la-esu ya eweta ọkụ nke mmebiri emebi etinye elu ikwe la-esu ya la-esu ya la ha enweghị ike imenwufute ya ma ọ wụrụ la e nyere ha aka zụọrọ ha njin nga la-akwọzi ihe a ka ha nwezie ike kama ha eme ha ka mmewezie anya n'ihe nke oyibo ma ọ wụ la ha emefuteziela nke igbo mana e nyere ha aka la ha la-emefutekwuela nke igbo daalụ mọmi e, mama biko anyị chọrọ ka ị gwa anyị o nwere okwu ị nwere ike ịgwa kedu ndụmọdụ ị nwere ịgwa ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa na-etonite etonite banyere ihe ọkpụkpụ na inyi daalụ ihe a m nwere mụ onwe m nwere ngwa ha wụ la anyị onwe anyị mbidoro sinsi ebe anyị bịara ji dị ike agwụwago anyị anyị wee la-asị ụmụ agbara a lụtara na ụmụ ụmụ obere nwa ndụ a liile a lụtara ndị ọgbara ọhụrụ a liile a lụtara ka ha chighaa azụ bịa mewe ihe kpụwa ihe ọkpụkpụ a ọ dị uru ọ bara uru anyị jiri ya wo zụcha nwa anyị ka ha nwee ike kpụwa ya mgbe ha meere anyị a bịara gwa anyị na inyi boys la a la-emere anyị ovin e mechaa ovin a anyị elewezie anya ka a bịa mezie ya ka anyị vuezie ite anyị bịabazie ebe ahụ o nwee jikwa nye ala azụ ndị niile nji ego l'inyi o nwekwala onye na-enye ya enyekwala aka ka e nwee ike mefute ihe a ga-eji ihe eji mara inyi ihe eji mara inyi laalazi azụ laala azụ erela ike m gwogworo anyị anyị ike m gwagworo anyị nwe ndịkwala ọwụla anyị mefụteghị ihe eji mara inyi ọ bụrụ otu a ka eji ha m ihe ihe gbasara inyi ọ dụghọ mma ma ọ bụrụ na ama ha maka ihe eji mara inyi ha mee ka a mara inyi ọfụma ka inyi na-agala ihu ọkachacha ụmụ agbara na ụmụ young wife njụjiri n'ihi la ihi la ọ dụ ahụ ndị a nji ego l'inyi ha bịa meghere ụmụ azị a niile a lụrụ ọhụrụ ma ụmụ okorobịa ọ dụghọ la nsọ nwoke la akpụ ya nwaanyị la akpụ ya onweghị onye ọ dụ la nsọ ka ha nwee ike woro ka eji ka ihe gbasara inyi ghara ịla azụ anyị la ayọkwala ndị inyi ndị niile nọ n'inyi ma ndị nọ ebe niile ha ndụ anyị la ayọ ha anyị wụ ndụ a na-akpụ ihe ọkpụkpụ ike na-agwụgwọ anyị ka ha nyere a- nye aka ka e were nwee ike were kpụwa kpụwa ihe ọkpụkpụ ndị nwere aro ndụ nji ego ndị ọwụla nwere lọ ihe o nwere ọ ga-eji wee mee wee chinye uchu ka ọ ghara ihe ọkpụkpụ eji mara inyi ghara ịla azụ a ayụyọ anyị na-ayọ ihe a anyị wụ ndụ na-akpụ ụra akpụ ihe eji mara ihe ọkpụkpụ ka ha biko ezigbo ayụyọ ka anyị na-ayọ maka na ọ wụrụ na ihe eji mara inyi ala gịnịkwa ka a ga-eji wee mahụrụ inyi mana ọ wụrụ na ha akpụ na ha enyere anyị aka chinyere anyị aka mgbe mgbe mgbe mgbe gboo ka ha mere anyị mere anyị maka l'inyi boys bịa rụọrọ anyị i- oven a ga-eji were lụwa ya ọ bụrụ na emekwala oven ahụ lahụ anyị were ọlụ- ewere lụwa ya e nwere ike were oven na-emefute nke ọkpụkpụ were nke nke oyibo wekwere nke ele emekwa maka nke nke igbo maka na emewe agawachala nke oyibo ala jikwa ama lọ nke igbo ọ nya ka anyị ji wee la ayọ ayọshi ike ndị niile nji ego ndị nwere aro ndị nwere atụmatụ ndị nwere ihe ọbụla ha ga-eji wee nyere anyị aka ka ihe ọkpụkpụ ndụ l'inyi eji mara inyi ghara ịla azụ biko e, igbo bụ igbo igbo mụrụ nze mụọ ọzọ Ee, ekenekwe m onye ukwu wee kenekwa onye nta nke onye chiri ya zekwelu. Ee, onye unu na-anụ onu ya bụ Nnaemeka Ilelu na chi mana anyị jikwere iwe akụ wee mara mụ. Ee, unu afụgonu na anyị nọ na obodo a na-akpọ Inyi. Ee, ife e ji wee mara ndị Inyi bụ ihe ọkpụkpụ. Unu afụgonu ka anyị si wee mee ya bụ ife na Inyi bụ nnukwu obodo a ma ama e ji ife ọkpụkpụ, ife dị iche iche, ịkpụ ite, ịkpụ ọkụ, ife ọkpụkpụ dịgasị iche iche ka e ji wee mara ndị Inyi. Anyị wee na-asị, gị nwa bụ onye Igbo, kedu ife e ji wee mara bụ unu? Maka na anyị na-abịa. Ee, chetakwa na anyị ka bụ Ikoro TV Network. Ife e ji mara anyị bụ ife ọbụla gbasara omenala Igbo, ife ọbụla gbasara ndị Igbo bụ ife e ji wee mara anyị. Kabarụ ka ị na-esonye anyị na ngalaba niile anyị ji agbasa ozi. anyị nọ na YouTube anyị nọ na Facebook Instagram Twitter anyị nọkwụzi ma na TikTok kabarụ ka ị na-esonye Ikoro TV Network maka mmụta na nkụzi na ife nkiri dịgasị iche iche banyere omenala na ọdịnala Igbo ekenekwe m unu
Ikoro TV Network.